orozso moriya parce que yɔrɔ fɛn fila don kuma dɔ la mɔgɔ b'a ɲaami mais fɛn sugu kelen tɛ i n'a fɔ san masala n'i ko karamɔgɔ karamɔgɔ kɔrɔ de ye maa min sigilen bɛ ka mɔgɔw lakalan k'u lakalan jumɛn na alikurana na walima kitabu mhm. k'u kalan kuranɛ na seli suranw mhm. k'u kalan ala ko nin ka ɲi ala ko nin ma ɲi ka se k'o sidɔn mhm. o ye karamɔgɔya ye kosɛbɛ ɔ mais n'a fɔra moriya i n'a fɔ maa min sigin bɛ ala ta kɔfɛ ka ala wele ka don jɔw ni ala cɛ o de ye karamɔgɔya ye karamɔgɔya o de a b'i n'a fɔ dɔgɔtɔrɔya yɔrɔ dɔgɔtɔrɔ sigin bɛ furakɛli kama karamɔgɔya fana o b'a kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ karamɔgɔya filɛ nin ye sisan dɔw bɛ i b'a sɔrɔ olu kɛmɛ ka sira kelen pewu de ɲɛɲini u b'o dɔrɔn de kɛ olu tɛ foyi dɔn i b'a sɔrɔ n'u nana olu ma dɔrɔn olu ta ye dɔrɔn kunkolodimi man'i sɔrɔ cogo o cogo n'i sera olu ma n'u ye kunkolodimi fura d'i ma a nasi walima a wusulan i bɛ t'i da ka suna kunkolodimi kɛnɛyara ɔ dɔw ta yan kɔnɔdimi a kɛra kɔnɔdimi sugu o sugu ye n'u y'o fura d'i ma i bɛ jɔyɔrɔ ye a la olu y'o sira dɔrɔn de kalan ɔ mais dɔw bɛ yen olu ye baasu kɛ u bɛ bana furakɛ problème dɔ b'i kan u b'a furakɛ i mago bɛ ko dɔ la i b'a sɔrɔ ala ta kɔfɛ olu ye dɔɔnin dɔɔnin kalan a bɛɛ la o tuma karamɔgɔya yɛrɛ kɔrɔ de ye maa min sigin bɛ ka don jɔw ni u ma cɛ ka ala wele mun na i bɛ fɛ ka furu kɛ i ma furu ɲɛ sɔrɔ i ye furu kɛ i ma den sɔrɔ i bɛ fɛ ka taa taama na i bɛ fɛ ala ka tunga diya i la i bɛ garisɛgɛ de ɲini i bɛ fɛ ala ka wele i ka se ka garisɛgɛ sɔrɔ nin bɛɛ bɛ moriya kɔnɔ ɔ mais kuma dɔ la dɔw ka faamuyali sera a ma k'a fɔ moriya bɛ yen dɔrɔn f'a k'a sɔrɔ maa min yɛrɛ bɛ moriya kɛ f'a k'a sɔrɔ a ka kɛ ala maa yɛrɛ ye o de la a ka dugawu bɛ jaabi ayi moriya fɛn fila de don ala maa zaati b'a kɔnɔ maa dɔ bɛ moriya yɛrɛ kɛ i b'a sɔrɔ a tɛ kɔrɔn yɛrɛ fan dɔn moriya b'i n'a fɔ orozo métier caman m'o de fɔ moriya ye métier de ye dɔrɔn n'i y'a kalan i b'a ɲɛdɔn an ye kalanden karamɔgɔya min fɔ maa dɔ bɛ se i b'a sɔrɔ hafizo alimu don kuranɛ hizibu bi wɔɔrɔ bɛɛ b'a kunkolo la a ye fanni ninnu bɛɛ kalan mais moriya la a tɛ se ka maa kelen mago dilan parce que a ma o kalan kɛ o fana bɛ kalan de o tuma uruzo moriya ye fɛnba de ye moriya sigilen bɛ ka don jɔnw ni u ma cɛ u ka hamiw na hami gɛlɛnw kuma dɔ la minnu yɛrɛ i yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ a bɛ se ka ɲɛnabɔ mɛ mori de bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la a bɛ ɲɛ sɔrɔ fana an karamɔgɔ o diyara an ye kosɛbɛ o la k'a fɔ aw ɲɛna an y'o de fɔ aw ɲɛna an ni fayida kunta bi ɲɔgɔn fɛ bi an karamɔgɔ an bɛna se tɛmu min ma a nafa ka bon wa a bɛ maa caman kɔnsɛrine bi kosɛbɛ n'o ye an karamɔgɔ an b'a ye bi dabali kɛlen don ka mɔgɔw mako sa dabali kɛlen don ka maa caman mako sa bi tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la i b'a sɔrɔ kunun mɔgɔ dɔw bɛ yen samiya selen min filɛ nin ye i bɛ t'a sɔrɔ olu de bɛ jɔ n'u ka kabila bɛɛ ka balo ye fo ka taa se sɛnɛkɛfɛn kuraw seli ma k'u to dugu kɔnɔ n'u ka o balimaw bɛ vilajiw la mɛ an karamɔgɔ an bɛna a ye u ka baaraw bɛ nagasi u bɛ kɔrɔn boli ka tilebi boli ka fan bɛɛ boli i b'a ye bana t'u la nka u ka ko bɛɛ nagasilen don u ka ko bɛɛ bɛ tila ka lafu u t'a dɔn a kɛra cogo min na wa an b'a ye fana tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la dabali bɛ yen mɔgɔw dalen don a la mɔgɔw sɔnnen don a ye k'a fɔ dabali bɛ yen nka mɔgɔ caman fana b'a ye k'a fɔ n'a fɔra bi ko siri b'i kan walima dabali b'i kan dabali in bɛ lankari dabali in bɛ tiɲɛ cogo di ka bɔ i kan o mɔgɔ man ca wa kuma dɔw la hali n'a dabali in bɔra i kan k'i segin i cogoya la walima k'i tɛmɛ kɔrɔlen kan Dɔnnibaa min fana bɛ se k' i dɛmɛ ka se o nivo ma o fana dɔnnibaa man ca porosediri jumɛnw de bɛ yen ni o bɛ kɛ sababu ye ni dabali bɛ mɔgɔ kan walima ni siri gɛlɛn bɛ mɔgɔ kan k'o wuli ka bɔ i kan i ka kan ka tɛmɛ tɛmɛ sira jumɛnw fɛ moriya la walasa o ka wuli ka bɔ i kan i k'i yɛrɛ sɔrɔ i n'a fɔ i tun bɛ sɔrɔ kɛ cogo min na ka kɔrɔ walima ka tɛmɛ o kan i bɛ porosediri jumɛnw de suwi i bɛ tɛmɛ tɛmɛ sira jumɛnw de fɛ moriya nasira fɛ walasa o gɛlɛya n'o degun bɛ maa minnu kan u k'o porosediri suwi ka o degun n'o gɛlɛya wuli ka bɔ o kan moriya kɔnɔ
uruzo yan'an bɛ don o kɔnɔ an bɛ mɔgɔw bilasira ni fɛn dɔ fana ye a bɛ jɔnw nafa kosɛbɛ uruzo kuma dɔ la ka taa mori yɛrɛ fɛ ka taa baara kɛ dugawu jaabi sumaya kuma dɔ la a caman bi sɔrɔ hali kiliyanw yɛrɛ ka faamubaliya la ka d'a kan mun na kuma dɔ la i nana ne kunta fɛ walima i ni ne kumana n ye fɛn dɔ kɛ ka d'i ma i y'o fɛn minɛ yan'o sariti bi dafa i ye dɔ wɛrɛ mɛn i taara o fana ta ka fara a kan kuma dɔ la fɛn dɔw bɛ yen ala minnu bɛ nasi ko kuma dɔ la nasi dɔw bɛ yen olu tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan kuma dɔ la n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan k'a bɛɛ ye nasi kota ye dɔrɔn yanni a bɛ ɲɛni kɛ a bɛ na ni gɛlɛya de ye fɔlɔ o ye kelen orozɔn a filanan an bɛ lahiru zamanu min na komi bi bɛɛ ko ka jiri turu bi k'a den dun bi o tuma n'o kɛra i b'a ye k'a fɔ kalon bɛ na baara in kɔnɔ a bɛ kɛ sababu ye ni dɔnniba ma kalon tigɛ e yɛrɛ min bɛ na i bɛ kalon don a da parce que bɛɛ ko sisan sisan ɔ bɛɛ dun b'a dɔn hali yanni i bɛna moriya daminɛ an y'a daminɛ ni karamɔgɔ kalandenya min ye fɔlɔ yɔrɔ halisa ka denmisɛnninw bɛɛ bɛ kalanyɔrɔ la i b'a kalama ni denmisɛnninw taara kalanyɔrɔ la i b'a sɔrɔ u b'a daminɛ ni bisimilahi de fɔlɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalan ma nɔgɔ a bɛ taa kungo kɔnɔ a bɛ taa dɔgɔ ɲini a bɛ na n'a ye du da la a bɛ n'a mana a bɛ si ka kalan kɛ ni waati dɔ sera a bɛ da fajiri b'a fɔ alahu akbar a b'a sɔrɔ kalanden bɛɛ wulila o tuma i b'a ye k'a fɔ kalan yɛrɛ tɛ se ka sɔrɔ fiyewu fo gɛlɛya o de kama i ma hali an bɛ fayida minnu di erezo kan maa tan o maa tan i b'a sɔrɔ maa wɔɔrɔ o bɛɛ b'a kɛ tulonkɛ ye ka d'a kan ko maa tɛ se ka dɔnni sɔrɔ sɛgɛn la ka tila k'a di diɲɛ ma n'i dun y'a jateminɛ ni ala sɔn tɛ a ma nɔgɔ i ye fɛn sɔrɔ sɛgɛn la i bugɔra i fa nɛnina i ba nɛnina ka nafolo bɔ k'a di ka tila ka n'i sigi antenne na k'o di diɲɛ ma o de a ma nɔgɔ dɛ n'i ma ɲɛ a dili kɔnɔ ni ala ma ɲɛ i ma i bɛ dɔ di ka dɔ to ka d'a kan dɔnni sɔrɔli ma nɔgɔ tɔgɔ kelen dɔ nɔfɛ i bɛ se ka san duuru dɔw san wolowula dɔw i bɛ san tan kɛ i bɛ bonya siya bɛɛ kɛ karamɔgɔ i bɛ baara sugu bɛɛ kɛ a bɛna fɛn yɛrɛ d'i ma don min ni ala ma fara i kan ni dusukun yɛrɛ ma ɲi i yɛrɛ b'a fɛn ye dɔrɔn i bɛ yɛlɛ i b'i jɔn a la i b'a fɔ e ne ye san tan bɛɛ kɛ nin de nɔfɛ a bɛna a fɔ an ka karamɔgɔkɛ dɔ bɛ a fatura sisan a ye san mugan ani seegin a y'o de kɛ karamɔgɔ nɔfɛ karamɔgɔ bɛna a bila don min i b'a dɔn a y'a bila ni min ye bisimilahi karamɔgɔ kɛlen ka tɔgɔ d'a ma don min ka dugawu d'a kan a bɔra karamɔgɔkɛ kɔrɔ a bɛ tiɲɛso bi dɛ a taara min kɛ a bɛ kasi a bɛ ɛri fila bɔ k'ale nana san mugan ani seegin k'a furu waati bɛɛ tɛmɛ karamɔgɔ ma na ale labila ni kaye caman ye valisi ɲɛ kelen fo bisimilahi maa bɛ sa don min an tɛ dugu tɔgɔ fɔ tile maa ɲɔgɔnna fila bɔgɔ ye parce que dugu jɛra dɔrɔn karamɔgɔ ninnu bɛ kodɔn olu bɛ kodɔn bɛ ko kɔrɔ dɔn dugu jɛra dɔrɔn a y'a wele ka na a ko n ye min d'i ma kana jɔn a na dɛ i y'a faamu mhm. a ko bisimilahi min b'i bolo mhm. ne b'a dɔn n b'a kalama n b'i fa dɔn mhm. mais o bisimilahi ninnu ani ne ye min d'i ma kelen tɛ parce que n y'a d'i ma ni danganiya sugu dɔ ye n b'a dɔn n y'a d'i ma kun min kama n b'o dɔn fo a ka ɲɛnamaya bɛɛ ci o ci nana a ma diɲɛ kɔnɔ yan'a fatuli cɛ a y'a ɲɛnabɔ ni bisimilahi de ye a bɛ ko dɔw kɛ a ka bon hakili ma o tuma kuma dɔ la an peresera an peresera ɔ perese kojugu dun foyi t'o kɔfɛ ni nimisa tɛ adamadenw ka muɲu adamaden n'i y'a jateminɛ i danni ala fɛ ka se e ka se ka ko dɔn ne fɛ o de ka gɛlɛn n'i mago ɲɛli ye f'a kɛra sababu ye bi uruzo n'i ko dɔw ma ko dɔnni bɛ se ka fɛn dɔ kɛ u bɛ wuli ka bɔ yen ka sɔrɔ hali sini dɔnni bɛ fɛn bɛɛ kɛ hali sini bɛ diɲɛ ko ko ɲini ko bɔ don ko adamaden bɛ kaba la dɔnni b'a duguma cɛ minnu bɛ kuma ani cɛ minnu tɛ kuma o tuma uruzo kuma dɔ la n'i taara maa f'i ye fɛn mina a bolo a t'o ka dafa kana fɛnw mina ka fara fara ɲɔgɔn kan ni magoɲɛ ye tan i tɛ kelen sɔrɔ a la hmm? ɔ kuma dɔ la k'o fɔ kiliyanw ka se ka o yɔrɔ fana faamu hmm. ka o minɛ ba la hmm. n'i ye min minɛ a to i n'o tigi ye min fɔ a t'o waati ka se kana fɛnw minɛ minɛ waati bɛɛ e bɛ fɛn kura minɛ de la a tɛ taa an b'o yɔrɔ fana fɔ o faamuyali ka sɔrɔ o tuma uruzo n'an bɔra o bɛɛ kɔnɔ moriya yɛrɛ min filɛ maa min ma a dugawu jaabi sɔrɔ m'o fɔ mhm. n tɛ uruzo cɛ o cɛ ye moriya kɛ mhm. ka moriya nɛnɛ k'i da turu a di nɔnɔ na uruzo i b'i da de i tɛ foyi ye min bɛ bonya e hakili ma tugun hmm? ne y'o ye ala wele dɔrɔn de la miseli turu nɔ n'i y'o sɔrɔ ala wele dugawu jaabi la uruzo mhm. e ka kuma bi dɔgɔya parce que o tɛ i y'a mɛn dɛ o ye i y'a ye de o tuma dɔnni nafa dɔnni hɛrɛ a makaama a tɛ se ka ban e bɛ min dɔn dɔrɔn e bɛ da i ka dɔnta la e bɛ balo ka sa i tɛ dɔw mɛn surtout k'o dɔn ɔ i ye ɲininkali min kɛ siri ninnu ani kuma dɔ la maa joli joli bɛ min kun jɔn bɛ ni kabila ye min kun jɔn bɛ ni faso ye o ka ko banna ka sɔrɔ u yɛrɛ ma sa o kun bɛ se ka diɲɛ ko o tɛ se k'a se ka tuguni o uruzo kun bɛ nin bɛɛ la foyi tɛ min ye gansan ye o kuma de kuma toujours i b'a sɔrɔ ne ni maa maa b'i jɛ ne bɛ tiɲɛ kɔni fɔ n b'i bilasira ni min ye o de i ko
koli de uruzo koli de bɛ fɛn bɔ adamaden farikolo la foyi tɛ se k'o bɔ ni nasiko tɛ hmm? ne de b'a la k'o f'i ye mɛ an karamɔgɔ an b'a ye i ka kuma caman fɛ mhm. i sinsinnen don koli in kan koli de ye hakika ye o o dama tɛ an b'a ye i bɛ koli in kuma fɔ cogo min na i mhm. yɛrɛ bɛ ko ten nafa de bɛ koli la uruzo koli de bɛ fɛn dɔw bɔ adamaden farikolo la foyi tɛ se k'o bɔ ni koli tɛ ka d'a kan bi uruzo a jara maa ye a ma ja maa ye i ko i min i sɔnna i ma sɔn i ko i min n'i bann'a ma i na sigi san caman i bɛ tila ka wuli k'a ta zoro i bɛna tila ka ko de ka d'a kan mhm. diɲɛ bɛ yɔrɔ min na bi mhm. mɔgɔw tɛ ɲɔgɔn fɛ tugun mhm. e kana miiri k'a fɔ ne ma deli ka se karisa ma koyi ayi i yɛrɛ ɲini dɔrɔn kabini e kɔni ye sɔmi kɔni sɔrɔ k'e t'a la ka ko tugun i k'a dɔn k'a fɔ juguw setɔ don i la dɛ i ko dɔrɔn hmm? i ye wari sɔrɔ i ko i ma wari sɔrɔ i ko waati bɛɛ fɛn dɔ kɔni ɲini i b'i fari sananko ni min ye o de kama kuma dɔ la ni kiliyanw y'i wele kuma dɔ la ne yɛrɛ b'a kɛ fo dɔw yɛrɛ bɛ ɲini ka siga ɛsike ne yɛrɛ bɛ filɛli yɛrɛ dɔn wa o tɛ kuma dɔ la baro ka ɲi kuma dɔ la e uruzo bɛ se ka ne wele sa Kunta da ɔhɔ a Kunta ne mago bɛ filɛli la ne man kan girin ka n to filɛli kan waati bɛɛ kuma dɔ la fo ne ka e ɲininka Uruzo k'i mago bɛ filɛli la o ka di filɛli yɛrɛ la o sirilen t'a la k'a fɔ e t'i ka dɔnfɛn dɔn i bɛ min dɔn i b'o dɔn mɛ kuma dɔ la e ni baara in kɛba a ye kuma n bɛ kuma ta ni e yɛrɛ sa e uruzo ko sa Kunta n b'a fɛ i ka n ka ko lajɛ n ma n ka ko faamu ne de bɛ ɲininka sa uruzo e m'i ka ko faamu o tuma mun de bɛ yen a Kunta nin san dama in kɔnɔ kabi 2022 kɔni kɔfɛ k'a daminɛ 2022 laban ka n'a bila 25 na ne ma foyi faamu tugun ne bɛ jigin dɔrɔn ne tɛ yɛlɛ tugun mana diɲɛ sira o sira ta ni n k'a kɛ hɛrɛ sɔrɔ a bɛ taa kɛ n ma tɔɔrɔ ni degun de hali ni n kun y'a dɔn ni nasi ko tɛ filɛ n bɛ nasi ko n bɛ jiri ko fɛn o fɛn fɔra n b'a la k'a bɛɛ kɛ n t'a la ka ɲɛ sɔrɔ o tuma ne bɛ e ɲininka sa ɔ yɔrɔ fɔlɔ nin kun tɛ e ka ko kɔnɔ i b'a fɔ k'a kun tɛ yen ɔ ne bɛ e uruzo ɲininka o tuma nin komansera ka daminɛ ka se waati joli ma i b'a fɔ Kunta n ye nin jateminɛ n yɛrɛ la k'a fɔ n b'a la ka jigin waati o waati ni hamina ni ɲɛtaa ye n bɛ jigin de ka taa o daminɛna waati min na an bɛ baro kɛ nin bɛɛ la o tuma n'an ye baro kɛ kuma dɔ la baro yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ se ka e yɛrɛ uruzo ɲininka ko in bɛ daminɛ don min a y'i sɔrɔ min i bɛ se k'a fɔ a ye ne sɔrɔ nin yɔrɔ la mais yanni ko in yɛrɛ bɛna daminɛ n kun bɛ n ka nin yɔrɔ in na n ye yɔrɔ wɛrɛ jɔ n yɛlɛmana yen parce que waati dɔ i b'a sɔrɔ maa so dɔ b'i bolo i b'a sɔrɔ hali so in ye ko man ɲi mais i ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que fɛn saba kɔni bɛ yen o tere ko siga foyi t'a la du tere bɛ du la du dɔw bɛ yen n'i sigira a kɔnɔ i b'a sɔrɔ tɔɔrɔ dɔrɔn waati bɛɛ problème waati bɛɛ kunko waati bɛɛ n b'a kɛ cogo di o dɔrɔn de bɛ yen tere bɛ yɛlɛn kan fɛn la o waati sokɛ ninnu de bɛna fɔ an ka mɔbili hali sisan o tere kelen bɛ mɔbili ninnu fana na e bɛ mɔbili dɔ san miliyɔn mugan miliyɔn bi saba yanni ka se n'a ye i si so kɔnɔ n'i ma maa fa e ma yɛlɛ maa kɔni kan e kɔni ɲɛnama tɛ se so an y'o cogo ye o ka ca a mɔbili dɔw yɛrɛ bɛ yen i b'a sɔrɔ hali ka bɛ dilan yɔrɔ la n'u k'u b'a dilan cogo o cogo i b'a sɔrɔ a ni mɔbili tɔw mɔbili tɛ ɲɔgɔn ta farajɛ b'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ b'a la sisan ni miliyɔn bi naani don masalan u bɛ se k'a wantɛrɛ k'a kɛ miliyɔn tan ɔ yɔrɔ maa dɔw fana bɛ yen fɛn dadumanin san dɔrɔn de ka don i bɛ taa bɛn o ma dɔrɔn i b'a sɔrɔ a n'a kɔlɔlɔ don o tuma sabanan a kuma adabu kama mhm. an b'o dabiri mhm. ɔ mais kuma dɔ la mhm. ɔ maa minnu mago bɛ a la n'an n'u ye ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛ kuma komi réseau kuma don mais k'a f'i ye dɔrɔn adamaden kan k'i yɛrɛ ɲini waati bɛɛ bɔ nin bɛɛ kɔfɛ i b'a sɔrɔ maa dɔ fana bɛ yen diɲɛlatigɛ kɔnɔna ɔ adamaden tɛ foyi tɛ mais i b'a sɔrɔ jinɛ kafiri dɔ bɛ e nɔfɛ e bɛ diɲɛ hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ a b'a bɛɛ tiɲɛ ko sisan i b'a ye i ka so kɔnɔ maa minnu ka kunnafɛn ko n'u ka sitana ko fanga bonyana kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ a ɲɛma nin bidon a bila an da yan i b'a sɔrɔ cɛ ma don so kɔnɔ muso ma don ne kelen de bɛ yan mais yanni dugu ka jɛ n bɛn'a sɔrɔ nin bidon in bɔra yan a taara bila yɔrɔ wɛrɛ hmm? nin bɛ kɛ dɛ
Mm, sitana juguw bɛ yen mm-hmm. e b'i ka fɛn bila yɔrɔ min yanni dugu ka jɛ a bɛ ta ka bɔ yen ka bila yɔrɔ wɛrɛ ka sɔrɔ maa wɛrɛ ma don so kɔnɔ e dɔrɔn de bɛ yen
o tuma jinɛ sitana b'a la ka maa hakɛ min mago sa bi mm-hmm. cɛ la muso la mm-hmm. parce que toujours an bɛ min fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn o de ye nafolo ka di wari ka di mais toujours yanni i ka girin wari ko kan kuma dɔ la a ɲini k'i yɛrɛ ko fɔlɔ o de kama an ka sɛku ba dɔ bɛ ala ka hinɛ a na a mhm. ko toujours ale b'a fɔ de k'ale bɛ karamɔgɔ denw ma mhm. yanni u ka girin sɔrɔ kan mhm. u ka kisi ɲini fɔlɔ o de foyi tɛ kisi bɔ n'i kisira i bɛ wari sɔrɔ i bɛ sanu sɔrɔ i bɛ jama sɔrɔ i bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ mais tant que ni kisi ma na i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ o kɔfɛ a n'a kɔlɔlɔ don
o tuma an bɛ min gɛlɛya mɔgɔw kɔni ma kuma na minɛ i dan b'i ka karamɔgɔ min na i y'a wele a kumana a y'i ka filɛli kɛ a ye fɛn f'i ye i ye min faamu o tuma koli koli don a kɔrɔ sole ne ye mɔgɔ sɔrɔ n ka taama kɔnɔ bamakɔ kelen na minnu jigi tigɛra ka u jigi tigɛ fɛn bɛɛ la fo n'u ye dɔnnibaa kuma kɔni mɛn dɔrɔn u b'u karice in bɛɛ to yen ne nana u tɛgɛ ta
urujɔ ne b'a dɔn ko don dɔw su u ni mura de bɛ bɔ ne ka so ka sɔrɔ u natɔ mura tun t'u la n bɛ se ka maa mugan jate o la hmm? a maa mugan fana n bɛ se k'a bɛɛ tɔgɔ fɔ a tɛ kuma tiɲɛ a t'u tɔɔrɔ hmm? kabinbuko kabinbuko kabinbuko kabinbuko mhm. waati dɔ la i b'a sɔrɔ hali min bɛ dun n'a tun b'o bolo nana dɛsɛ a bɛɛ la mɛ ne tugura nɔfɛ k'o ko mhm. fo bi a kelen si tɛ yen bi min bɛ da ka hami ni porobilɛmu dɔ ye wariko fan fɛ n b'i ka kuma tigɛ a dɔw la n b'a dɔn ko don dɔ la mhm. u da ko ma kunta yan'a bɛna koli daminɛ a y'a sɔrɔ miliyɔn tɛ n bolo mɛ don o don nasɔngɔ min bɛ di ani ni maa banana so kɔnɔ porobilɛmu nana ala ma dɛsɛ a la mɛ koli daminɛna a bɛɛ jɔra ne yɛrɛ bɛ wari bɔ n kun ka jɔ n'a dɔw ka nasɔngɔ ye min y'a dɔn min m'a dɔn f'u taara bɔ ka jɔ ka sɔrɔ n ye ni maa min fɔ a kelen tɛ k'a fɔ ko n ye n sigi ka nafoloko baara kɛ ka d'a kɛ ayi koli koli dɔrɔn min b'a to siri minnu bɛ yen dabali minnu bɛ yen janfa minnu bɛ yen paseke dajuguw bɛ yen kɔrɔbɔrɔ ko den nda mo kɔrɔnfɛ maa bɛ siran nin fɛn fila ɲɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan ɲɛ ni da ka jugu ka kɔrɔti ci maa la mɛ ne ye nin bɛɛ dɛmɛ dɔɔnin dɔɔnin n ma dekuraze hali n'a dɔw kɛra ko maa fari bɛna fa ne b'a fɔ n ko ayi n ko koli waati sera dɛ a ko n tɛ bi kɔnɔ hali paase telimani ta ka na yɔrɔ wɛrɛ tɛ nin so kelen a dɔw bɛ tila olu bɔtɔ mhm. u ni maa min kan ka na a ka koli kɛ olu bɛ bɛn mhm. fo ka t'u bɛɛ bɔ k'u jɔ a kelen tɛ ko n ye nafoloko baara bi asimi kɛ ka di min ma mɛ min bɛ janfa tiɲɛ min bɛ dabali tiɲɛ jinɛ sitanɛ wa adamaden jugu mhm. o bɔra ka jɔ waati min a bɛɛ kɛra a damana ko i bi o koli in dama kama koli tɛ dama ye koli ye fɛn ba de ye koli ye fɛn ba de ye uruso
n'i bɔra sisan n'i taara n ka du filanan na yan fɛ n'i tilala dɔrɔn i sa yɛrɛ ka taa gakɔrɔla jiri la i bɛ se ka taa fura da min sɔrɔ a ka ca bi naani a si bɛɛ i b'a sɔrɔ ne ta b'a la ani maa wɛrɛw ta don dɔ su e yɛrɛ urujɔ kan ka dɔ dɔn o la o kosɛbɛ siga t'a la n'i y'o kalon tigɛ lahara ala b'i ɲinink'o la don dɔ su n'a kile siɲɛ kɔnɔntɔn su kelen kɔnɔ siɲɛ tan su kelen kɔnɔ siɲɛ tan ni duuru su kelen kɔnɔ siɲɛ mugan a de kɔ ne ka so kelen kɔnɔ yan ɔ ne y'o kɛ e ye cogo min y'o kɛ maa dɔw ye ka kɔn e ɲɛ hali n'i ma na sɔrɔ a don min o b'a sɔrɔ nasi labɛnnen de kan ka ko a la ko cogo min na don ni don ko cogo tɛ kelen ye
don dɔ a bɛ ko ka yɛlɛn don dɔ i b'a sɔrɔ ko ta bɛ jigin ko ninnu b'o cogo de la o tuma kuma dɔ i b'a sɔrɔ adamaden i mɛnna ka sɔrɔ kɛ walima kuma dɔ i ye sɔrɔ kɛ ko in bɛɛ nana tiɲɛ foyi dun tɛ yen min ye gansan ye kun de b'a bɛɛ la a si tɛ yen ko ten don o tuma ni maa maa ye koli yɛrɛ matarafa kosɛbɛ oroso i don o dafɛ n'i sɔmina o la i tɛ foyi fɔ maa ye i b'i da de dɔrɔn parce que ale de bɛ bara mini fɛnw bɛɛ ta ka bɔ yen fɛn kura natɔ kɔrɔlen kelen ale de b'a bɛɛ furan ka bɔ yen o waati bɛɛ i b'a sɔrɔ i hakili sigilen don koli de b'o se maa ma
an karamɔgɔ i da sera koli ma kosɛbɛ o la mɔgɔ minnu bɛ yen n'aw mako bɛ kibaruya wɛrɛ la nɛgɛjuru sira minnu filɛ ekran duguma o ye fayida kunta ka nɛgɛjuru sira ye aw n'a bɛ kuma min na n'aw kumana a fɛ wasapu la a b'aw jaabi k'a fɔ aw ɲɛna minnu ko k'a t'i sɔrɔ an ye solution sɔrɔ a la sisan fayida kunta a ko an ma kanubaga fɛn o fɛn bɛ yen minnu bɛ tɛmɛ an ka sira fɛ a b'a bɛɛ bisimila a seko n'a damajira la aw kana ɲina fana k'a fɔ mɔgɔ weleta de ka ca mɔgɔ minnu b'a wele o ka ca maa minnu bɛ message ci o ka ca nka bɛɛ b'a dɔn ni sɔrɔlibaliya min ye a ko k'a y'o bɔ k'o bila kɛrɛfɛ o ye nouvelle duman ye an bolo an karamɔgɔ i da sera koli ma n b'a dɔn sisan mɔgɔw caman hakili taara koli la wa a nege ye maa caman minɛ k'a fɔ u mako b'a la fayida kunta k'u ko ɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen an b'a dɔn mɔgɔw bɛ déplacer ka avion ta ka bɔ jamana ni jamana ka na e fɛ yan hali an sigilen filɛ yɔrɔ min na sisan N hakili la yan i ka dunanjigi du dɔ ye spécialement a kama ɔ nka mɔgɔ dɔw fana bɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la déplacement ka gɛlɛn olu ma ka na ni o mɔgɔ minnu bɛ k'i lamɛn nin waati in na yalima fɛɛrɛw b'i bolo u k'u ka koli nasiw sɔrɔ cogoya min na wa orozo o fɛɛrɛw b'an bolo sira caman kan ɔ maa minnu bɛ yan minnu bɛ kɔkan n'u y'an wele an kɔni n'a sɔrɔ i mago bɛ diɲɛ ko o ko la ɔ an ka ɲininkali kɔfɛ ani an bɛ waati kunkurunin min kɛ ka baro kɛ n'an ye filɛli kɛ ka kow cogo dɔn o tuma an b'i don koli da fɛ e mago tɛ ka miliyɔn caman de sɔrɔ e mago tɛ ala yɛrɛ ka miliyari d'i ma wa o tuma ne bɛ sira min f'i ye dɔrɔn i b'a to an ka tɛmɛ o sira fɛ n'o ye i ka ko ɔ n'i yɛrɛ kora dɔrɔn e mago bɛ o miliyɔn min na e mago bɛ miliyari min na e mago b'i ka fɛn min sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ a kelen tɛ taa k'i to Mɛ fayida kunta an y'a ye fana i ka baaraw la tiɲɛ yɛrɛ la i b'i yɛrɛ di e ye mɔgɔ ye mɔgɔ min tɛ a tɔ to mɔgɔw ka baara la ɔ an dun b'a mɛn fana ko dɔnnibaga dɔw b'a fɔ ko kuma dɔw la ko hadamaden ko kɛlen bɛ bi a janfaw cayalen don kuma dɔw la i bɛ mɔgɔ dɔ ko k'a sanuya k'a jɛya o mɔgɔ kelenw u tɛna dan fisiriwaleya dama ma dɛ o mɔgɔ kelenw bɛ tila ka bila i la tuguni ɔ anw dun b'a dɔn e t'i tɔ to i ka baara foyi la n'i bɛ fɛn fɛn kɛ i b'a kɛ fo ka s'a dan de la ɔ o hakilina bɛ mɔgɔ dɔw la yalima e bɛ se ka mun fɔ o n'a ɲɔgɔnnaw la bɔn orozso ne yɛrɛ dancogo la ani n yɛrɛ ka maaya cogo ne kɔni bɛ ɲini ala fɛ ne kɔni tɛ se ka sigi kiliyan kama cɛla muso la ka ala wele i ye i bɛ tɔɔrɔ min kɔnɔ i bɛ degun min kɔnɔ ka bɔ a kɔnɔ fo ala ka sɔn ka o dugawu minɛ e ka ɲini fɛn ala sɔnna a bɛɛ ɲɛnabɔra ne kunta kelen ka tila ka na n sigi ala ɲɛ kɔrɔ ko ala karisa mago sa ayi n t'o kɛ fo n ka taa lahara parce que mun na n t'o kɛ ne ɲɛ tɛ i la o ne ɲɛ bɛ ala de la yani ne bɛna dimi e kɔrɔ k'a fɔ ne y'a kɛ e m'a dɔn ne ye n tɛ ala wele ala min magasɛn tigi don magasɛn b'a bolo a ka ca o magasɛnw fana sɔrɔ cogo an'o wele cogo ne y'o kalan a kalon tɛ dɛ k'a kalan a hakika n'i y'a kɛ a bɛ kɛ ne t'i kɛlɛ maa si tɛ ne ka mɔgɔ la k'a fɔ ko ne delila ka ko dɔ k'i ye i ye sira jigin ko ne y'i kɛlɛ ala deli sira kan ayi n kɔni bɛ se k'i wele telefɔni na k'a jirila k'a fɔ i ma kɛ maa ɲɛnama ye n bɛ se ka min f'i ye n b'o f'i ye an bɛ tɛmɛ o kan ne bɛ se ka min fɔ dɔrɔn o y'o de ye parce que a maloya bɛ n na kabi ala ye n da n ma deli ka ala wele ni dɔ ye k'o dugawu jaabira ka tila ka na n sigi k'a fɔ ala a tiɲɛ Ayi ne ka ko ka ca o ma o tan tɛ ne bolo insala o la k'a fɔ aw ɲɛna n'aw mago bɛ kibaruya wɛrɛ la aw bɛ weleli kɛ nɛgɛjuru sira la minnu filɛ ekran duguma an karamɔgɔ jamukan bɛ ɲini ka se a kuncɛyɔrɔ la wa an b'a dɔn n b'a fɔ aw ɲɛna ni ala sɔnna ma nin ye an ka jamukan tako fɔlɔ ye jamukan min ni an bɛ ka kɛ dɔni gɛrɛ gɛrɛ kan fayida kunta a ka baaraw bɛɛ lahalaya o lahalaya la n'aw sɔgɔlen don ni jamukan in na k'a daminɛ a daminɛ na fo ka taa se a laban ma aw bɛna faamuyali caman sɔrɔ a la ka d'a kan an bɛ ka etapuw ta ka taa i n'a fɔ a da sera dabaliw ni sirijugu minnu bɛ mɔgɔw kan a da sera koli de ma bi nka jamukan wɛrɛ la an bɛna suzɛ wɛrɛ ta an bɛna tɛmu wɛrɛ ta min fana nafa bɛ bonya lamɛnbaaw kan u bɛ kunnasiri min kɔnɔ o bɛ bɔ a kɔnɔ cogo min na kumakan laban na i bɛ se ka mun fɔ i kanubaaw ni filɛbaaw ye rojo n bɛ se ka min fɔ kanubaaw ye minnu bɛ mali kɔnɔ minnu yɔrɔ ka jan minnu yɔrɔ ka surun an b'a fɔ bɛɛ k'i cɛsiri mɔgɔw kan'u fari faa hali ka sɔrɔ ko tiɲɛna cogo o cogo ko mana tiɲɛ cogo o cogo ɲuman tɛ ban mɔgɔw k'u cɛsiri u fari kana faa ne kama tɛ olu kama don n tɛ ne yɛrɛ b'a la ka min kɛ ni ala cɛ su ni tile ne b'o dɔn kabini ne donna moriya kɔnɔ ka n'a bila bila o kama maa maa bɛ ne dɔn ni ne ka jɛ kalo wɔɔrɔ san kelen ne bɛ diɲɛ fɛn o fɛn sɔrɔ hɛrɛ la a tɛ se ka bonya hakili ma parce que ne bɛ baara min kɛ a ka bon ne ka sɔrɔ ye rojo da ka kuma ta ne bɛ baara i ma ne ka walanw ye o tɛ kalanden ye ne yɛrɛ bɛ sɛbɛnni min kɛ ne fila n b'a k'a man ca dɛ halisa nasi dɔw sigi bɛ jiriw b'a la a bɛɛ ye ne ka kota ye maa ta tɛ o tuma n bɛ min fɔ mɔgɔw ye dɔrɔn mɔgɔw kan'u ta hakilila jugu dɔ fɛ walima n taara karisa a ma ɲɛ mɔgɔw k'u ko dɛ i ko i min ɔ n'i kora k'i sɛbɛkɔrɔ min k'i ko ɔ e de bɛn'o nafa sɔrɔ sini ɔ dɔ b'a la k'a fɔ i kan'i ko i kan'a min a b'a la ka min kɛ su kɔnɔ ni ala ye su fara k'a jira i la a rojo i na ma k'i ɲɛ tɛrɛkɛ dɛ o tuma i min i ko i min i ko e k'i janto i yɛrɛ la waati bɛɛ an b'o de kɛ kuma laban ye inshallah o la o fana bɛ dansigi kɛ an ka bi jamukan na ni ala sɔnna a ma don n'a nataw la an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ n'i y'an fa ye n'a y'aw jaabi a kan ka kɛ kɛcogo min na n'a y'o fɔ i bɛna tila k'i sigi ka tiɲɛ segin an ma ka d'a kan maa caman y'u ka tiɲɛ segin an ma o la an b'a fɔ aw k'an bɛn laseli nataw la wasalamu aleykum warahmatulahi taala wabarakatuhu